ee nwanne anụna m ife i kwu ngwa chere na ọ bụrọ ife niile ka m ma-aza gị na fon ị na-ajụ kedu ife merụ our youth ji emezi ka o si wee kwe fa ife merụ our youth jizi emezi etu o si wee kwe ha ife mezi ha jizi wee ghọzi ụtụ ụtụba ya ọfịa nwanne ka m gwa nke bụ eziokwu nya bụ ife si n'aka nne na nna ee nya bụ ife o si n'aka nne na nna maka na ada ekpokwa aka ji ka ji kochara a na-ebido mgbe ome ji ka na-epunite epunite wee na-ekokweriri ya ọrụ wee na-ekokwe ya ọ na-eto nyabụ ji na-eto usoro nyabụ ọrụ wee na-agbago mana ifo ha na ka ome ji kosachara everywhere i wee bịazi ikpokwe ya ọ na-adịba enye nsogbu ọ na-adịba afịa arụ nwanne o nwere ọtụtụ ife eji wee zụọ anyị mgbe gboo mgbe ezi si n'ukwu ụkwa aga ọtụtụ nne na nna anahọzi emezi tata dị ife a e nwere ọtụtụ ụzọ nne na nna anyị si wee zụọ anyị anyị ji wee malụtụ ha ife onye anyị ma tata ọtụtụ nne na nna anarọzi emezi nya bụ ife mgbe anyị tolu a na-akpa ewu a na-akpa atụrụ a na-eje nkụ a na-eje nni ewu a na-asụkwazi akpụ a na-eme ọtụtụ ife dị iche iche a na-egwu egwu ọnwa a na-akọrọ anyị akụkọ ifo ma ọ bụrụ na e risie nni abanị a na-egwu egwu ọnwa by then a na-eme ọtụtụ ife dị iche iche mana i lee anya na ụbọchị tata i negharịa anya okirikiri gị ị fụ na ọtụtụ ife ndị ahụ niile na onwerozi nke a na-eme a na-emezi 21st century onye ọbụla na-emezi ka o si wee kwezie ị nọkatakwana ị na-ajụ onwe gị nwanne gị nwa bụ onye youth gị nwa bụ nwa ntorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa na-eme ka o si wee kwee na-ebi ndụ ka o si wee kwee ị nọkata ị na-ajụ onwe gị na ọ bụ ife a ka ị ga-akụziri ụmụ gị na ọ bụ aka a ka ejiri wee zụ gị ụwa anyị nọ n'ime ya tata onye ọbụla chọsịrị imezi 21st century onwerozi onye chọsịrị isozi usoro esi eme nke onwerozi onye chọsịrị ime ihe etu esi eme nke oge afụ ọ na-abụ o ruo apụta ụla ụtụtụ ị kpụpụ atụrụ ị kpụpụ nyawa atụrụ ahụ o ruo n'oge efifie agbasa akwụkwọ ị ga-eje jee tọgha nyawa atụrụ jee ma ya ebe ọzọ o ruo n'oge abanị ị ga-atọkpụte nyawa atụrụ n'ụnọ ọ kụba ha n'ebe six mgbede ị ga-eje jee tọkpụte nyawa atụrụ n'ụnọ etu afụ ka ọ dị egwu egwu bụ na tupu i jebe akwụkwọ ma ọ bụ ka ị batara akwụkwọ ị ga-eje jee gbọta nni ewu n'iji gbọta nni ewu ahụ ka ị ga-esi fụ ọtụtụ ife dị iche iche n'ime ọfịa ị nwere ike ịfụ ụtụ on the process gụwa na-eje ghọta ụtụ ahụ ido ata ahụ nyabụ ido ahụ tara gị nwere ihe nkụzi ọ kụziri gị na adị enwetacha ife ụwa so easily like that na tupu ị nweta ife ga-abara gị uru tupu ị nweta ife ga-atọ gị ụtọ na ị ga-atara ya afụfụ ọ bụ ihe nkụzi dị ebe afụ ị nwere ike on the process ebe ị na-eje nkụ ị nwere ike on that process ịfụ cheleku on the process ị na-arịgo enu ka i je ghọta nyabụ cheleku ị nwere ike ido ata gị ị nwere ike ahụhụ ojii ata gị that ahụhụ ojii ahụ tara gị bụ ihe nkụzi nyelu gị na ife ọbụla ị ga-enweta ga-adị mma ife ọbụla ga-ewetara gị ọganihu ife ọbụla ga-atọ gị ụtọ ife ọbụla ga-efefọ gị na nyabụ ife ga-enwe ife mgbu ị ga-agabiga tupu ị nweta nyabụ ife e nwere ọtụtụ ihe nkụzi nyere anyị aka oge anyị toro anyị nwetagasịrị n'ụmụ ije ozi ndị afụ anyị na-eje mgbe afụ nyere anyị aka tata tata adị emezie nne na nna ụfọdụ adazi azụ ụmụfa in that very way mgbe afụ anyị pere mpe a na-eje mkpa akị a na-eje mkpa akwụ i jechaa bata o ruo mbọsị nkwọ maọbụ mbọsị oye mbọsị afịa be ụnụ ji azụ i buru ejebe n'afịa gaa lee ya ị na-eme all those things ọ ga-akụziri gị na ife ụwa na ana achọ ife ụwa n'ike na ife ụwa wụ ntụtụ ntụtụ ntụtụ ntụtụ ntụtụ ị nweta ife ị chọrọ all those things so n'ife nyere anyị aka oge anyị toro mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ụmụazị na-eje bọyị a na-akpọpụ ụmụazị bọyị mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna o nwere nne na nna na-egonye ụmụ fa fonu na-agụcha praịmarị 6 ị ga-agụsị ya praịmarị 6 baa sekọndịrị mana nke kịtazi nwata mara ha even ma nke ma ekwu okwu ma nke amara ekwu okwu a na-egonyezi fa laptọpụ a na-egonye fa nnukwu fonu mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna bụ nne na nna erisie nri abalị a na-akọrọ anyị akụkọ ifo akụkọ ifo dị iche iche akụkọ ifo ị ga-esi na ya wee mụta ife dị iche iche akụkọ ifo ga-abụ i gesie ntị ọ baalụ gị uru ya o nyere gị aka mgbe ị na-eto eto n'enu kịtazị bụ e wetazie telivishọn agbanyere ya nwatakịrị ma na-agba ọtọ ebe afụ na ma na-eme ife dị iche iche nne na nna achọrọ ịma n'enu kịtazị bụ nwatakịrị gift ị ga-egotara nwatakịrị bụzi igonye nnukwu fonu ọ kpara nnukwu fonu n'aka ọ gift ị ga-egotara nwatakịrị mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ụwa tọrọ ụtọ mgbe afụ mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ife na-aga n'anya n'anya ị nọkata ị na-ajụ onwe gị those things afụ anyị na-eme mgbe afụ kedu nke a ka na-eme n'elu kịta mgbe anyị pere mpe na-abụ nwata na-etolite mgbe nwata ka pere mpe nne ya anwụta ọkụkọ wee nye nwa nwatakịrị ma ọ bụ ọgụ ya o jee n'ikwu nne ya ma ọ bụ n'ikwu nne ya a nwụnye ya ọkụkọ ọ nwụrụ ọkụkọ ahụ nata ọrụ ya ka ọ bụ ịdị na-ene ọkụkọ afụ anya neruo ya anya marụ mgbe arụ yaba nya bụ ọkụkọ ma fụ na nya bụ ọkụkọ toru ma mụsasịa ụmụ ọ bụ ezigbote ife nkụzi mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ọtụtụ ife ndị a niile bụ ife a na-emere ụmụazị na-enyere ụmụazị aka fa na-eto eme ife ha ma ngafe ụzọ mgbe fa tolitere kụzielu nwatakịrị ụzọ ọ ga-esi wee na-eto ka ọ ga-abụ mgbe o toro ọ gaghị esi na nya bụ ụzọ afụ ị kụziri ya wee dapụ mana n'elu kịtazi onye ọbụla na-achụzi ego onye ọbụla focused n'ife gbasara ego o nwerọzi onye chọziri ile anya ife ụmụ ya na-eme o nwerọzi onye chọziri ịgbaziri ụmụ ya ụzọ o nwerọzi onye chọziri ịnaghachi azụ n'eji mara onye bụ onye igbo o nwerọzi onye chọrọ ịnaghachi azụ n'usoro esi wee kụziri anyị esi akụziri ụmụazị ife onye ọbụla nọzi kịta wee sị na a nọ 24 century nke ọbụla pụtazi esorie nke ọbụla pụta esorie ma nke dị mma ma nke ọjọọ mgbe anyị pere mpe e nwere ọtụtụ ife nkụzi anyị na-amụta mgbe anyị pere mpe nne na nna na-eme mgbe anyị pere mpe a na-akụziri anyị ọtụtụ akụkọ ifo dị iche iche ọtụtụ ife na-emegasị dị iche iche ọtụtụ usoro okwu dị iche iche mgbe anyị pere mpe bụ mgbe nne na nna na-akpọrọ ụmụ fa fa eje ọrụ fa jee ọrụ afụ a na-arụ ọrụ mgbe anyị pere mpe a na-akụziri anyị otu esi agbacha afịfịa otu esi arụgasị ọrụ o nwere mgbe ga-abụ ịkọsị ọrụ o nwere oge ya bụ oluo oruo oge eji alụgha nya bụ ọrụ ịlụgha ya ịlụgha ya baisi ala aja na ndị kwesịrị ịbairi aja mgbe anyị pere mpe e nwere ife a na-akpọ ihe dị ka mkpu ọtụtụ n'ime anyị tata amarọ ife a na-akpọ mgbu mgbu ọtụtụ n'ime anyị tata amarọ ife a na-akpọ obulu ma ọ bụrụ iji ọtụtụ n'ime anyị tata amarọ ife a na-akpọ arụrụ ọtụtụ n'ime anyị tata amarọ ife a na-akpọ achara ọtụtụ n'ime anyị tata amarọ ife a na-akpọ arụrụ ije n'ọfịa ibu arụrụ afụ e nwere ọtụtụ ife nkụzi ị ga-amụta na ya bụ ọfịa afụ ebe afụ ị na-ebu arụrụ ahụ ọtụtụ ife dị iche iche ọtụtụ ife dị iche iche ka ị ga-afụ na ya bụ ọfịa ọ bụ ezigbote ife nkụzi nyere gị nwa bụ nwa afọ igbo mana ọtụtụ ife ndị a niile o nwerozi nke a na-eme o nwerozi nke ọbụla ife anọziwo nke pụtara esori ya ikpokwa aka ji mgbe ọ ka pere mpe ọ ga-esoro nya bụ arụrụ ahụ ị kwụbara ya wee too mana ọ bụrụ na o mejikọ sacha i wee banye ikpokwa ya ọ na-enye nsogbu oke a ka ọ ga-aha n'ọnụ were okwu nwa mmadụ wee mere ife nwanne tụsa arụgozi ya na subscribe site na my YouTube channel o bido tata dụba mma ọ dịbara gboo ka anyị nachigha n'azụ na eji mmalụ ndị Igbo ka anyị nachigha n'azụ na eji mmalụ ndị Igbo ife dụrụ anyị mma daalụ